Santé sociale et communautaire o kɔfɛ an nana kuma le respect de la loi n'i bɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana sariya batoni ye wajibi ye kan.
Merci, merci, merci, je vous remercie. An kunbɛn ni u bolo fila ye k'an ka baaraw bɛɛ nɔgɔya an bolo u ma da o ma u tilala ka mɛri bɛɛ bila an ka bolo kan ni waati o waati an diya an ka don an ka bɔ an ta don an b'u fo monsieur le maire a bɛ kɛnɛ kan ala k'a n'a sara o kɔfɛ asmarɛm asmarɛm ye jɛkulu ye jɛkulu min kɛlen bɛ ka wuli ka i disi da ɲumandɔnbaliya o kɛlɛli la an fasoba maliba sabu u y'a ye mali bi kɔlɔlɔba min kɔnɔ o ye ɲumandɔnbaliya ye o hokumu kɔnɔ le 22 cinquième mois 2022 u ye lajɛrɛba dɔ kɛ ka diplɔmu di dɔ kɛ u bɔra ka fɔrɔmasiyɔn min kɛ maaba caman tun bɛ yen k'a daminɛ an karamɔgɔ denmuso seyida makɔrɔba hayidara fo ka taa se jɛnɛba sɛk ma o n'a ɲɔgɔnna caman tun kɛlen bɛ ka kɛnɛ in minɛ mɛri kunda dugutigi kunda olu n'a ɲɔgɔnnaw kalan min ni o bɔra k'o kɛ fɔrɔmatɛri yɛrɛ ale y'i da don a la Salif Kulubali ale min ye perezidan ye a nana dakuruya fila fɔ an ye minnu sɔrɔ ye an k'olu lajɛ sin aw bɛɛ ma aw fɛn o fɛn ye aw sen bɔ aw kɔnɔ kɔrɔ ka na ni association fitinin kɛ association ba ye ka na an ka sigi fitinin kɛ sigiba ye an bolo an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma bi wulada in na waati tagalen don an tɛna kuma jan wɛrɛ fɔ bamananw ka zana don anw nisɔndiyalen don kojugu tasuma man ɲi anw kɛrɛfɛ o la an b'an ta kɛ foli ye kumakɛlaw bɔra ka fɛn bɛɛ fɔ asumarɛmu kan hakilila caman fana faamuyara asumarɛmu ka laɲiniw na Nin sigi kɛnɛ kan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di an ka monsieur le maire ma olu minnu ni an wulila ka sin u ma u ye an kunbɛn ni u bolo fila ye k'an ka baaraw bɛɛ nɔgɔya an bolo u ma da o ma u tilala ka mairie bɛɛ bila an ka bolo kan ni waati o waati an diya an ka don an ka bɔ an ta don an b'u fo monsieur le maire a bɛ kɛnɛ kan Ala k'a n'a sara o kɔfɛ Asmarɛmu an bɛ Ala tanu ka Ala barikada bi bi in na an wulila ka se jɛkulu fɛn o fɛn ma a bɛɛ ye an kunbɛn ni o bolo fila ye ONG b'o la association wɛrɛw b'o la o misali dɔ ye mun ye CNJ a ɲɛmɔgɔba a bɛ kɛnɛ kan yan nɔ an b'a fo. ONG caman u bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ASOPLIS ale yɛrɛ kɛra anw dɛmɛbagaba ye u bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kan yan nɔ fo ka taa se dugutigilakaw ma o de la an ko anw nisɔn ka di parce que doni mana girinya cogo o cogo ni Ala sɔnna ninnu bɛɛ ka bolo dɛmɛ ninnu bɛɛ ka bolo don an b'a dɔn ko an bɛ se a doni kɔrɔ siga foyi foyi t'a la ni doni denmisɛnninw de farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ u b'a fɛ ka ko dɔ kɛ jamana in ye u b'a fɛ ka ko dɔ kɛ mali ye an fana faral'u kan o baara in na an b'a dɔn ni aw ka dɛmɛ ye an tɛ dɛsɛ fiyewu an bɛ aw bɛɛ fo k'aw barikada komi n y'a fɔ cogo min na ka partenaires fo tatima et développement olu minnu ye an dɛmɛ ka formation yɛrɛ nɔgɔya an bolo formation in bɛ kɛ miliyɔn caman de la an mɔgɔ bi dama dama de ye formation in kɛ deux semaines kɔnɔ a y'a k'an ye prix min na hali an tɛ se k'o lakali a nɔgɔyara an bolo kojugu an b'a fo et puis a yɛrɛ fana y'an ka kɛnɛ bonya an bolo n'o ye jango sisɔkɔ ye ale ye CEDEAO yɛrɛ ka ale yɛrɛ bɛ CEDEAO ka formateur dɔ don CEDEAO jamanaw kɔnɔ nin sira ninnu fɛ ani sira wɛrɛw fana fɛ o kɔfɛ an b'an hakili jigin dɔrɔn k'a fɔ asmɛrɛri boli damadama de b'an bolo an ka awbiti an y'a yɛrɛ zun ye k'a kɛ boli dama damama ye o boli fɔlɔ o ye boli de yɛrɛɛsansi ye eɛsansi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale jɔyɔrɔ ka bon misili m bɔra k'a fɔ sisan ɲuman kɛli ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ ɲuman fɛ bɛɛ bɛ tanuli fɛ mais munna a tɛ kɛ mɔgɔw bɛ siran a kɔ de ɲɛ tuma dɔw la n'i y'a kɛ n'i ye gɛlɛyaw sɔrɔ n'a ma dɔn i ye i bɛ sɔn ka nimisa i ka ɲuman kɛli la donc Asmarem ko non ale tɛ don o da in fɛ ale bɛna ɲumankɛlaw dɛmɛ u ka ɲuman kɛli la min bɛ min dɔn o ka bila o la O ka dɛmɛ o kan o ka tanu o kan o de ye Asmarem ka laɲini dɔ fana ye an ka laɲini dɔ fana ye citoyenneté anw ye min ta citoyenneté kɔnɔ o de ye ka mɔgɔw kalan jamana yɛrɛ la parce que kalan kodɔn fɛn o fɛn n'i bɛ fɛ k'a nafa sɔrɔ f'i ka a kalan de n'i bɛ fɛ ka wari ɲini a kalan i bɛ baara min na o kalan n'i mago bɛ fɛn o fɛn na a dɔn O la volet de citoyenneté kɔnɔ anw ye formation ani sensibilisation anw ye olu de kɛ ni ala sɔnna u y'o de fɔ an ka baara bɛna ɲɛsin o de ma mali fan bɛɛ fɛ association ani jɛkulu wɛrɛw ani minnu bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ développement an b'a dɔn n'an ye nin kɛ ka ban développement o bɛ nɔgɔya an bolo n'o ye ɲɛtaa yɛrɛ ye ni nin fila sabatira ɲɛtaa sira dayɛlɛla ni ala sɔnna an n'an ka paritenɛriw bɛna k'a lajɛ dewelopeman na an bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn fana ta a la jamana kɔnɔ o kɔfɛ bɛn ani lafiya bɛ se ka sabati cogo di don nataw la an bɛna o vole fana dayɛlɛ inisalahu solidarite ɲɔgɔn dɛmɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na min bɛ se ka sigi nɔgɔya an bolo ala ma bɛɛ cogoyaw kɛ kelen ye ni ala sɔnna don n'a nataw la ani an dɛmɛbaga jɛkuluw ani an bɛna an bolo di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo di lafiya kɔnɔ wasa kɔnɔ ni ala sɔnna nin ye asumaramu ka baara damadama ye an ye minnu resume o kɔfɛ fana an b'aw kunnafoni k'a fɔ asumaramu ni ala sɔnna an tɛna dan mali bamakɔ dɔrɔn kɔnɔna ma deja an bɛ komini damadamaw la an ka federasɔn bɛ yɔrɔ damadama la deja bamakɔ yan nɔ an tɛna o bɛɛ site semɛni nata ni ala sɔnna le 28 mai an ka ka sikaso activitéw lancer déjà ale biro sigila an kɛlen bɛ ka cérémonie de reconnaissance belebele labɛn sikaso Sikaso sɛnɛkɛlaw baganmaralaw faama baarakɛlaw fo ka taa se kɛnyɛrɛyew ma olu minnu bɛ yen nɔ ni u ye jɔyɔrɔw ta sikaso an ye mɔgɔ tan ta o la ni ala sɔnna an bɛna olu reconnu ka aw kunnafoni o la k'aw ka dɛmɛ ɲini k'aw ka hakililaw fana ɲini o baara ninnu na waati tagalen don an bɛ foli laban an yɛrɛ ka tɔndenw na olu minnu sɔnna ka nin cɛsiriw kɛ ka nin wulikajɔw kɛ u yɛrɛ ye ka wari bɔ u yɛrɛ kun ka baara in kɛ k'a sababuya kɛ mun ye jamana in k'a sababuya kɛ mun ye jamana in a kow man nɔgɔn anw bɔra ka fɔrmasiyɔn ninnu daminɛ waati min na an ka fɔrmatɛri bɛ yan n bɛ nin yɔrɔnin fɔ a ye an ye ɛri d'a ma k'a fɔ a ye a yɛrɛ de ye ɛri d'anw ma k'a fɔ ko an ka na dizɛri nɛfɛri plutôt k'an ka na anw ka fɔrmatɛri asosiyasɔn manburu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛfɛri pili an y'a wele n ko karisa n ko misiye sisɔkɔ n ko an nana ee a dabali banna ko mɛ ko anw ta in ye kabako ye dɛ ko laada la n'ale bɛ fɛ ka fɔrmasiyɔn daminɛ dizɛri ale bɛ nɛfɛri f'i ye anw nana k'a sɔrɔ ale b'a ka so kɔnɔ a tilala k'an ɲininka ko an ka formation in ko yala ko jɔn de bɛ k'a sara n ko an yɛrɛ de bɛ k'a sara a ko ale dabali banna a ko association bɛ mali kɔnɔ yan minnu ni i y'u wele formation na n'an b'i kalan dɔnni na u b'a fɔ de i bɛna joli di yan ne de bɛ e kalan e bɛ tila k'a fɔ ne bɛ joli di i ma dɔnku anw ka nin asosiyasɔn in an ɲɛ bɛ zeni minnu na tan ninnu foyi tɛ ko minnu delila ka dɔrɔmɛ fila bila u pɔsi kɔnɔ asumaramu tɔgɔ ra fɔlɔ a bɛɛ de bɛ yen minnu bɛ wari bɔ u yɛrɛ kunna ka baara kɛ o la n bɛ n ka foli laban olu de la u k'a dɔn k'a fɔ jamana jɔcogo de ye nin ye ni ala sɔnna an bɛ taa n'a ye a seyɔrɔ la ala k'an wasa ok an b'an ka président fo ka waleɲuman dɔn salifu kulubali tɛmɛnen kɔ n'ale tun ye président ye formateur ale yɛrɛ ye kuma ta ne tɔgɔ ye dɛnba tunkara o y'a fɔ cogo min na eh, je crois que n tɛna présentation wɛrɛ kɛ eh, n ka présentation kɛra sise fɛ Alors ne bɛ yan wulada in na walasa ka a tɛ kɔmi n bɛna cours kura di an ye min ye tile damadɔ kɔnɔ k'an b'a bɛna segin o kan mɛ kɔmi bi min b'an lase ɲɔgɔn ma o ye ka attestation de di mun ye formation kɛ a ka kan yanni attestation ka di a bɛ dila aw mun ɲɛna n'aw bɛ k'a témoin ye aw k'a dɔn k'a fɔ attestation bɛ ka di kun jɔn de la a tɛ komi a bɛ k'a d'u ma ten ka a kɛ fɛn cɛɲi ye mɛ u ye baara dɔ de kɛ u ye kalan dɔ de kɛ u ye dɔnniya dɔ sɔrɔ ne ka kan ka na bakurunba la ko la an kumana fɛn mun kan an ka tile damadɔ formation na walasa ka se k'o fɔ aw ɲɛna donc ni a y'a dɔn ko nafa b'o la ne hakili la o tuma la attestation dili n'aw ye tɛgɛrɛ min fɔ n'o ka kan mɛ ni tɛgɛrɛ fɔra k'a sɔrɔ aw m'a dɔn u ye kalan mun kɛ hakili la a bɛ kɛ ten a bɛ k'u ladiya a bɛ ka o o c'est à dire k'u nɛgɛn k'a sɔrɔ aw yɛrɛ dalen t'a la u ye fɛn min kɛ donc o de ye ne nakun ye wulada in na o la n bɛ kɔntiniye ka hakɛto ɲini aw fɛ an ye tile damadɔ baara kɛ citoyenneté de kan citoyenneté kuma fɔra mɔgɔ caman fɛ mɛ citoyenneté ye mun ye an caman b'a mɛn ekɔli la an b'a mɛn bɔlɔn kɔnɔna la mɛ mun de don an ye baara min kɛ tile dama na a kun tɛ k'a fɔ seulement an b'a fɛ ka na kalan in k'u kun mɛ u kelen kelen Jogoya mun b'u la ni jogo ɲumanw don ka dɔ fara jogo ɲuman kan n'u tɛ faamuyali n'u ma min faamu ka se ka o faamuyali kɛ o kelen kelen ka kɛ soldat ye bi an mago bɛ soldat mun na soldat mun fana bɛ basigi lana an ka jamana kɔnɔna la o basigi bɛ kɛ cogo di n'an b'a fɔ ko citoyenneté bɛɛ kelen kelen kɛ mali defanbaga ye mali jamana kɔnɔ jamana kɔ kan i ka ka daminɛ an ka du kɔnɔna la donc an kumana o de kan an y'a daminɛ baromisɛnw dɔw la ka gɛlɛya dɔw lajɛ fɔlɔ k'olu kuma fɔ ɲɔgɔn na an ko eh, direction jɔn de i b'a ta pour devenir un bon citoyen quelle direction il faut prendre pour devenir un bon citoyen an ko ko i b'a ka kɛ citoyen ɲuman ye gindo foyi t'a la secret t'a la a gindo fɔlɔ ye mun ye i ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye il faut être la bonne personne au bon endroit et au bon moment e bɛ e ye mɔgɔ ɲuman ye yɔrɔ ɲuman na a n'a waati ɲuman na ni ko ko i ka jamana sɔrɔ i ka du sɔrɔ a i kɛrɛfɛ du sɔrɔ a fɛn fɛn sɔrɔ ni e ye mɔgɔ ɲuman ye a waati ɲuman na a ka kɛ a ka ca a la fɛ i bɛ se ka ko dɔ kɛ ɔ walasa e ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye o bɛ o bɛ kɛ cogo di mɔgɔ ɲumanya la o fɔlɔ bɛ daminɛ mun na an ko ko ka privilégier l'éducation ka kalan ni dɔnni éducation et la formation i k'o k'i ka laɲini ye bɛɛ kan ka kalan kalan ye wajibi ye bɛɛ fɛ n'a fɔra ko kalan a ma fɔ ko tubabu kalan dɔrɔn dɛ kalan o kalan kalan bɛɛ ye kalan ye i ka kalan kɛ ka dɔnniya ɲini o ye wajibi ye bɛɛ lajɛlen kan paseke kunfiya tɛ mɔgɔ si dɛmɛ ka kodɔn kɛ ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ donc kalan ye wajibi ye bɛɛ kan o kalan fana kɔfɛ an nana segin k'a fɔ responsabilité sociale responsabilité sociale ye mun ye o ye n'i bɛ du kɔnɔ i bɛ sigida la i bɛ jamana min kɔnɔ wajibiya dɔ bɛ i kan i sigiɲɔgɔnw ni dudenw ni jamanakɔnɔdenw tɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an b'a fɔ ma responsabilité sociale et communautaire o kɔfɛ an nana kuma le respect de la loi n'i bɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana sariya batoni ye wajibi y'i kan wa walasa i dun ka sariya bato n'an b'a fɔ ko loi f'i ka sariya lakodɔn donc an ye kalan fɔlɔ min fɔ nin a bɛ daminɛ o la bɛɛ wajibi don bɛɛ k'a ka sariya ɲini k'a lakodɔn i bɛ jamana min kɔnɔ n'i bɛ du de kɔnɔ du sariya ye min ye k'a ɲini k'a dɔn n'i t'a fɛ ka du ka ci i sababuya la don dɔ la o ye jamana ye o y'i ka komini ye o ye sigida bɛɛ la ye donc an kumana o kan ani an nana kuma sigida lakanani kan n'an b'a fɔ o ma ni mɔgɔ bɛ sigida o sigida k'a ta i ka du kɔnɔ i siso kɔnɔna la fo ka bɔ bɛda kan a ka kan i ka kan ka i janto o la o netɔyali la an b'a ye mɔgɔ caman ka waleya la an fɛ u b'u to mɔbiliw kɔnɔ u m'o musariw bɔ u b'a fili sirabaw kan u b'a fɔ sini a bɛ furan i b'a ye a dɔw bɛ daminɛ depi an yɛrɛ ka sow la n'i ye jamana caman ta min taalen bɛ ɲɛfɛ bi i b'a ye mɔgɔ mɔgɔ n'u ye musari kelen ta n'u ye ji bidɔn kelen kelen min n'u bɛ bɔ u b'a ta k'a bila ɲaman na jamana min bɛ cogoya dɔw la bi hali n'i taara restaurant na ka taa dumuni kɛ e de bɛ t'i yɛrɛ servir i bɛ dumuni ta i yɛrɛ ye i b'a kɛ i ka assiette kɔnɔ i nugu don n'i tilara i tɛ mɔgɔ ye ko min bɛna i siginɔ furan i yɛrɛ tilala tɔ i b'a ta ten k'a bila poubelle dɔ kɔnɔ a bɛ taa recycler ten donc gɛlɛya ka gɛlɛya min bɛ yɔrɔ nɔgɔ la fura bɛ sɔrɔ o la paseke kɛra bɛɛ ka waleya kɛra yɔrɔ jɛ ye ba an caman bɛ yen an bɛ yɔrɔ nɔgɔ an t'a dɔn hali an yɛrɛ sigida n'an ye tigɛ ɲimi yanni an k'a bila ɲaman na an b'a fili ko baarakɛla bɛn'a furan wɛrɛ dɔ bɛn'a furan alors que n'i degera la i tɛ yɔrɔ nɔgɔ i tɛ kɛnɛmana t'i ka du nɔgɔ i tɛ kɛnɛmana nɔgɔ i tɛ jamana nɔgɔ hali ni y'an ka jamana gɛlɛya caman bɛ yen k'a bɛ nɔgɔ kan paseke a caman y'an ka waleyaw ye donc an kumana olu waleyaw kan o kɔfɛ an y'a fɔ soyez social soyez social o kɔrɔ ka ca an ko o ka kɛ maaya dɔ de don tin ka don i la adamaden tin i bɛ adamaden dɛmɛ cogo di adamaden ka gɛlɛya i ka tɔɔrɔ kana s'a ma o bɛ se ka kɛ cogo di an kuman'o kan an bɛna se yɔrɔ dɔ la an b'o kelen kelen dɔ fɔ a b'a waleya dɔ bɛ yen an b'a fɔ kelen o kelen n'i y'a ye i b'a fɔ aa nin fana bɛɛ citoyenneté ye nka o waleya waleya kelen n'i m'a k'i yɛrɛ kunna i bɛ tɔɲɔ lase i sigiɲɔgɔn ma i b'a lase i balima ma i b'a lase i teri ma donc n'i ye tɔɲɔ las'a ma e ma kɛ citoyen ɲuman ye e ma kɛ fasoden ɲuman ye donc o la an kumana o yɔrɔ dɔw kan o fana kɔfɛ an ko ko pour être un bon citoyen euh, il faut bien garder son pays le, surtout le nom de son pays i b'i gɛlɛya i kana tɔgɔtiɲɛ lase i yɛrɛ ka jamana ma a kana kɛ e bɔra kɔfɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i ye ko a nin ye karisa jamana kɔnɔ den de ye f'u bɛ ɲugu i la wala u bɛ siran i ɲɛ k'a fɔ k'i kɛwale man ɲi e bɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a y'a lakɔlɔsi hali an yɛrɛ ka jamana kɛrɛ la n'a fɔra ko nin ye karisa jamana dɔrɔn an tɛ siran un est-ce que olu tɛ zonya est-ce que olu tɛ nin ya i b'a ye waleya dɔw bɛ yen n'i taara k'i kɔnpɔ a kow kuncɛra ni